Salam tout le monde, bienvenue Sport Baro kɛnɛ kan donc comme a yɛrɛ b'a dɔn cogo min na n'i ye mɔgɔ kura de ye kana ɲina k'i abonné kana ɲina k'an ka video ninnu partager walasa ka force don an na a yɛrɛ b'a dɔn cogo min na Kylian Mbappé fɛn min y'a ani Paris Saint-Germain ni ɲɔgɔn cɛ donc mankan dɔ tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye contrat ko ye donc Kylian Mbappé a tun y'a yira k'a fɔ ko san kelen min b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o n'an ko a ma ko option ko ale t'o contrat in ko ale t'o activer donc Paris Saint-Germain dun y'a yira k'a fɔ ko a jagoya don ko a b'a activer walima sa k'u b'a feere donc mais kosa in na an bɔra min kalama donc sɔgɔmada in na information caman y'a yira k'a fɔ ko Kylian Mbappé ko a seginna ka na groupe la donc mɔgɔ t'a dɔn yalima Kylian Mbappé donc a ye option in a y'a activer walima sa jɔn de y'u ka kumakan dabila donc n'a ma y'a a tun ye de jagoya de i b'a activer walima sa walima n b'i feere Kylian Mbappé dun y'a yira k'a fɔ ko ale tɛna o option activer mais sɔgɔmada in na donc a yirala k'a fɔ ko a seginna ka taa groupe la donc an t'a dɔn a ko bɛ cogo min na mais information kɔni y'a yira k'a fɔ ko a seginna groupe la donc an t'a dɔn bɛnkan sugu min ɲɔgɔn sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ Kyle Walker donc a yɛrɛ b'a dɔn rumeur caman y'a yira k'a fɔ ko a bɛ taa Bayern na mais kosa in na sɔgɔmada in na bɔli kɛra k'a fɔ ko a ni City k'u bɛnna fo la ko fɛn min ye donc a bɛna contrat prolonger semaine nata donc a bɛna ka contrat u bɛna contrat kura d'a ma n'a bɛna min prolonger pour que a bɛ se ka to City la cogo min na. a yɛrɛ b'a dɔn Real Madrid an bɛ se k'a fɔ nin waati na gɛlɛya b'u kan u y'u ka saison daminɛ ni gɛlɛya hali ni k'a sɔrɔ kunu u gagnéna donc u ka gardien ko Courtois ale tun blesséra donc u y'a yira k'a fɔ ko o bɛ kalo wɔɔrɔ kɛ bana la donc Eh, Arda Güler anko la ale fana donc u y'a yira k'a fɔ k'a kan ka opérer n'ale opéréla ale fana kan ka kalo saba ɲɔgɔn kɛ eh, bana la donc fɛn min ye Militão donc kunu ale fana blesséla u ka match fɔlɔ la donc information bɔra n'a ye sɔgɔmada in na k'a fɔ ko a bɛ sɔn ka kalo wɔɔrɔ ɲɔgɔn o dɔgɔyalenba a b'o kɛ bana la donc nin waati na caman b'a kan k'a yira k'a fɔ ko Real ko u y'u ka saison ko gɛlɛya a ye u y'a daminɛ ni gɛlɛya ye donc hali ni k'a sɔrɔ u gagna donc nin waati na u ka joueur caman élément ɲɛnama caman u b'a kan k'olu perdre a yɛrɛ b'a dɔn cogo min na Ousmane Dembélé ale taara n'a ma ye ale taara donc a ka numéro 11 ale libéréla fɛn min ye Raphinha donc ale ye Ousmane Dembélé ka numéro 11 ta depuis salon donc a y'a yira k'a fɔ ko Ousmane Dembélé place in donc na euh, côté droit ko yen jouer de ka d'ale ye nin waati na donc an taara fo bi match na u bɛna jouer ni eh, Ousmane Dembélé ka côté la mais fɛn min ye Raphinha nin waati na kɔni ale ye Barça numéro 11 ta a ɲɔgɔn dɔ in fana n'o ye ferran torres ale fana ye nimoro seti ta donc nin wagati na barisa u yɛrɛ kan ka ka jouer su in na contre getafe donc a mati bɛ damina paris 21 h 30 donc a bɛ bɔ ma donc ni n ma fili mali bɛ 19 h 30 donc a bɛ bɔ o heure de ma donc n'i ye n'i ye barisa fan de ye i kana ɲinɛ nin heure in kɔ fɛn min ye barisa u bɛ n'u ka mati fɔlɔ ta n y'a fɔ cogo min na n'i ye mɔgɔ kura de ye ni video in diyara i bɛ se k'i abonner bɛ se k'an ka video ninnu liker ka partager merci beaucoup